nwa na bụ nke na-eme eme ọ bụ na ọ gị nwa na-enye onye eze Jesus information about me ebe m nọ iri ike rie information na m nọ ebe dị otu a you don fail you have failed and ama m onye na-eme this thing ama m onye na-eme this thing already amarọ m ego onye eze Jesus kwụ gị karịa ego one m nyegwo gị enye ama m ọrụ ego one m nyegwo gị i know how much of job m nyegwo gị i si na ya wee gbara ego the only way to pay me back abụrụ ịdị na-enye onye eze Jesus information about me no problem ebe m nọ n'ụtụtụ ka m mesịrị video concerning CMC autos based on ndị na-eji afa ya eme scam

onye ri because ka fa si wee notif ka fa si wee nyopụta ebe m nọ wee track na m jebe ebe afụ ka m amarọ i cannot tell because that place is hidden mmadụ dị ndụ ekwesịrọ ịma ebe ọ n'elu ụwa onye eze if you want to investigate anything about me gbagote Asaba or Abuja call me mma aza ya ebe a mma aza na Ọkụzụ SARS because ọkụzụ Anambra you people can do anything dị enwe ike idetain m ebe a na-eme investigation nonsense investigation ụnụ na-eme ofu onye tilu m poison na nri erie nwụnyụ anya mgbe ihe pụta ịkọbara ụmụ ụwa na ọ power na ọ power na ọ mmụọ i ji eme nta na-eme imo bụ ife gbu m n'aka m adịrọ ọcha it can never work for you call police i will go and answer them m jebe mee video m pụa m zala ọnụ m ebe ọ bụkwazị na if you want to invest ebe ọ bụkwazị na ọ mụ ka iketa ịchụwarị ama m ife m me ọ mụ kidnap onye eze Jesus ọ mụ kidnap na me kidnap you onye eze Jesus ọ mụ kidnap why are you chasing me around kee ife ị na-achụwarịrị m video ka m mebe emesịa about CMC autos maka ndị na-eji afa ya egwu wayo on Facebook o mehọ one hour adakakpo bụ anwa ka m si wee dodge onwe ụdị wepụ my smartness aka gị aka amaghị m akpatara m nọ ndị hired assassin because these people kpuchie isi onwe ha onye na-afụ ihu ya ka eke ihe esi bịa n'ime mmadụ arrest kpuchie ihu yili black and black kedụ ndị ụnụ bụ jide nwa nwa ma onyike ma egbe sị na arrest ka ụnụ bịa mụ kwụrụ kwụrụ kwuo ugwu ebe afụ gbukwa ụdị onye na-akwụ mmadụ nyere na-enye ndị a information about me and I will amarugo m onye ọnọ I want to be sure before I will fish that person out ị gwa m ego ọ na-akwụ gị ọ na-ama mfụnata isi m akarịka m onye eze keep on spending money ọkwa ifu ego ọ gwụrọ na Awkuzu SARS ma na ọ bụrụ m ego ga-agwụ gị uche ya dị adịbekwa m sure na ndị SARS bịara ije maka ka ndị ndị atimọ mmụọ fatimọ mmụọ wee bịa fatimọ mmụọ share this video o nwee ife mee m echi any of my family member jidenụ onye eze jizọs jidenụ ya responsible manụ n'ọ nya ee ọ nya o nwee ife mee m echi ka m medebego this video ebe a I'm still coming back ahụ onye eze Jizọs gekwa m ntị ka m gwa gị ọkwa ifu that innocent woman ị kpọrọ je kpọchie na Awkuzu SARS release that woman na o nwerọ ife o mere ọ ma bụrụ maka ya ka m kwube ekwusie chụba m release that woman your mother in law ma pịnọpịnọ ị kpọrọ je kpọchie release that woman na o nwerọ ife o mee that woman did not do you anything o nwerọ ife o mee gị aka that woman dị ọcha you are just being unnecessary wicked ka i wee gbaso a girl na-enwerọ ife o mee amadị m ife fa megide wee kpọrọ obere nwa na-enweghị ife o ru nye gị ka ị nụba for the first place because that girl is still a small girl release that woman na o nwerọ ife o mee gị anything raa ya share this video ana m abịa thank you guys for watching this video please subscribe on this channel share this video like comment drop your thoughts on the comment section subscribe thank you for watching god bless you